Eris sa Giunta regionale, a secur de sa proposta de s'assessore a sa Sanidade Luigi Arru, at aprovadu su protocollo de intesa chin sa Regione Lombardia pro s'aviu de s'Azienda de Emergèntzia-Urgèntzia e de su nùmeru ùnicu europeu chentu e doichi. Sa collaboratzione intre sas duas Regiones, iscrivet sa Giunta, at a pertocare sas modalidades de funtzionamentu de s'Areus, sa riorganizatzione de su chent'e decheoto, sas atividades de implementatzione de su servìtziu de elisucursu regionale, sa nàschida, ativatzione e funtzionamentu de su nùmeru ùnicu de emergèntzia chent'e doichi, sa formatzione de totu sas figuras professionales interessadas, finas impreande ainas e metòdicas isperimentales. Su protocollo durat duos annos e est de badas pro ambas regiones, ma sas polèmicas polìticas chi pertocan su sistema de elisucursu e s'azienda emergèntzia-urgèntzia no abrandana. A pustis de sas crìticas de su Cussizeri Regionale de sos Riformadores, Luigi Crisponi, ca a Nùgoro non est prus sa sede permanente de s'elisucursu, como intervenit Emilio Usula, Cussizeri Regionale de sos Rossomori. Usula crìticat su mètodu de s'assessore Arru. S'issèperu de un'intesa chin sa Regione Lombardia pro s'aviu de s'azienda Emergèntzia-Urgèntzia non cumbinchet. E non si cumprendet sa proposta de unu sistema de elisucursu chi ponet in perìculu sa tutela de sos tzitadinos de sa Sardigna centrale, iscrivet Usula, sutalineande puru chi Nùgoro est sa sede naturale de s'Areus, ca est su puntu mesanu, siat pro sa geografia siat pro sa gestione e s'operatividade, Custu fintzas gràsias a sa garantzia de un'ispidale che a su Santu Frantziscu e de un'elibase esistente a pacos metros dae s'istrutura ospedaliera chi, chin pacu dinare in prus, podet rapresentare sa base operativa de totu su sistema de emergèntzia-urgèntzia de sa Sardigna. Sa crisi econòmica chi in custos annos at ajacarau s'Itàlia, sa Sardigna e su territòriu de Nùgoro at aumentau sa zente chi non resessit a ponner paris su pranzu chin sa chena. Pessones bisonzosas chi cheren un'azudu chi sos canales ufficiales non resessin a li garantire. Pro cussu cust'annu puru su Bancu Alimentare, dae annos e annos impinnau a garantire unu pastu a chie nd'at bisonzu, at propostu sa Die natzionale de sa colletta alimentare, arribada a sa 'e binti editziones, chin s'artu patrocìniu de sa Presidèntza de sa Repùblica e chin mizas de volontàrios in tot'Itàlia. Su Bancu Nugoresu de Solidariedade, presèdiu dae Giancarlo Cocco, at coordinau s'atividade de sos volontàrios in Nùgoro e in provìncia. S'obietivu est cussu de collire produtos alimentares pro dare una manu de azudu a sas bator mizas pessones bisonzosas de su 'e Nùgoro. Sos volontàrios sunt prus de duchentos, partios in dechenobe postatziones ammaniadas in Nùgoro, in prus de cussas de Orosei, Budoni, Siniscola, Durgali, Macumele e Lanusè. Sos volontàrios, in s'intrada de sos supermercados, cunsignan a sos clientes unu sachitu e unu volantinu, ube sun inditados sos produtos chi si podent donare, depen àere iscadèntzia longa, che a ozu, macarrones, tonno, sutzos, boticheddos de tamatas. Nùgoro, dae semper, est de bonu coro. In sas editziones passadas su Bancu Alimentare at collidu trinta tonnelladas de alimentos chi sun andados a sos assòtzios parrochiales o a sa Càritas, chi a pustis los ana dados a chie nd'at bisonzu. A livellu natzionale sa punna est de arribare a dechemiza tonnelladas, prus de duchentamiza collias in Sardigna. Sichit s'atividade de sos carabineris de sa cumpagnia de Siniscola, direta dae su tenente Andrea Leacche contra a s'ispàciu de droga. Erinotte, in s'ìntiri de unu servìtziu de controllu, sos militares ana firmadu unu minorenne, e l'an denuntziadu in istadu de libertade pro possessu de droga pro ispàciu. Sos militares fin faghende unu controllu in s'Istatale chentuvintichimbe cando in s'oru de su caminu an sejadu unu zòvanu chi, in pessu chi ch'at bidu sa màchina de sos carabineris, ch'at imboladu unu pachete e s'est fughidu. Sos militares l'an postu fatu e l'an firmadu belle deretu. Cando l'an identificadu est resurtadu chi aiat precedentes, tando sos carabineris Sun torrados a su locu ube su pitzinnu si fit fughiu e an acatadu unu pachetteddu chin doichi gramos de mariuana. Acabadas sas formalidades, sos militares an denuntziadu su zòvanu a su Tribunale de sos Minorennes de Tàtari chin s'acusa de possessu de droga pro ispàciu. Su presente e su benidore de su sistema energèticu de sa Sardegna est istadu s'argumentu de un'adòbiu promòviu in Nùgoro in s'àula magna de su liceu iscientìficu Fermi de s'assòtziu Finamente pro faveddare pròpriu de su sistema energèticu oportunidade e illusiones. A pustis de su saludu de su sìndicu Andrea Soddu e de sa vicepresidente de s'assòtziu Tatiana Isoni, Sunt intervènnios su presidente de su Cussizu regionale Gianfranco Ganau, Andrea Arzà, amministradore delegadu de Liquigas, Paolo Pirani, segretàriu generale natzionale Uiltec, e Chiara Rosnati, docente de s'Universidade de Tàtari. Maria Giovanna Fossati at coordinadu sos traballos. In s'interventu suo Ganau at nau chi su metano est netzessàriu pro sa Sardigna ma su benidore sunt sas fontes rinnovàbiles e s'efitzientamentu energèticu. S'ispera est chi intrus duas miza e dechennobe siant prontos sos primos depòsitos costerinos de gas naturale lìcuidu, at nau Ganao. Sa mancàntzia de metano costat a sa Regione nostra batoschentos milliones de èuros a s'annu. Oje amus unu pianu energèticu nou aprovau in aprile, un'istrumentu chin obietivos mannos ma chi currispondet a sos bisonzos de sa Sardigna. S'ìsula nostra produit belle su trinta pro chentu in prus de s'energia chi li bisonzat, at concruiu Ganao. energia elètrica in prus chi benit esportada. Su pianu regionale definit a manera crara cales sunu sos percursos chi si depen sichire, impostos dae s'Unione Europea, unu caminu craru chi como previdit su metano, pro minimare sos gastos, ma a su postu suo in su benidore an a intrare sas energias rinnovàbiles e s'efitzientamentu energèticu. Sa Regione, pro mèdiu de s'assessorau a s'Agricoltura, est ammaniande polìticas pro favorire su crèditu a sas aziendas minores e mèdias chi traballan in sa produtzione agrìcola e in sa trasformatzione e commercializatzione de sos produtos. Eris sa Giunta regionale, a segus de sa proposta de s'assessora Elisabetta Falchi, at aprovau una delìbera chi ponet duos milliones e mesu de euro pro unu fundu destinau a interventos funtzionales pro favorire sas impresas agrìculas mèdias e minores, pro operatziones de crèditu fintzas a dòichi meses. Amus acabbau sa riprogramatzione de su dinare firmu in s'Ismea, at nau s'assessora. Pacos meses fachet amus pòtiu ammaniare su primu interventu de sete milliones destinau a su potentziamentu de su sistema de sas garantzias. Semus acreditande su dinare a sos cussòrtzios chi an cunsignau totu sa documentatzione pro tancare s'istrutoria. Chin sa delìbera, at concruiu Falchi, destinamus su chi restat de cussu dinare pro finantziare sos prèstidos agràrios de esercìtziu o condutzione, est a nàrrere su sustentu a sas ispesas chi s'imprendidore agrìculu sustenet o antìtzipat in s'azienda.